Anthu ogwira ntchito ku Bwaila hee zikhoza kuwayipiratu chifukwa chonena kuti nduna ija yoyang'anira za umoyo kunoku ku Malawi anayenderatu koma mwamchibisiratu kukhala ngati kuti ndi mzimayi wamba kukafika kumene kuja basitu nkumamuyankhulanso zawo zawo kumenekoko. yayi mulipire inuyo 10000 kuti tikuthandizeni osadziwa zoti ndi bwana wawotu nde eh ayi yangophulika lero mpaka ili munyuzeti inde tingoyambadi nde munyuzi yathu ija yokondedwa ya national publication limited akuti minister sees dirty first hand Goes undercover, gets fill of treatment patients endure. Akutitu andunatu ndi zoti akaona nyasi zija tsopano kuchita kuzionera okha ndithudi. Ndekutitu anapita mpaka na undercover kupita ngati kuti iwowo ndi patient chabe. Anthu osadziwa kumene kuja kuti ndi anduna. Basitu nde nkuona treatment imene imakhala anthu amalandira kuti aa zosakhala bwino. Kodi kuti ma patient amalandira zoterezi? Makosana, ndetu nkuwaikira chithunzi chawo pamenepo, mwinanso mwachiona. Komano tichipange zoom kuti chithunzi chimenechi tichionetse bwinobwino. Nde ndi chimene tikuchiona pa screen pathupo. Kunena kuti no, andunatu oyang'anira zaumoyo kunoko ku Malawi, A Madalitso Baloyi anakonza ulendo kupita ku chipatala cha Bwaila Hospital kumeneko ndekutitu ndi mu mzinda wa Lilongwe. Indetu kumenekokotu amangochitchulanso kuti Bottom Bottom, tikupita ku Bottom chipatala cha Bottom. Eya, anakafika kumene kujatu atavala basitu zawo ngati mzimayi wamba ndithu osatinso ngati iwowa. Kuvala ka red beret kena kake, Eh, kaya nka red beret kaya mmati chani kaya azimayi mmazidziwa zi- zi- zi- zovala zanu izi zakumutu izi kenako ndikupezeka kuti avala basitu chitenje china chake zoti simungazindikireso zoti iwowa ndi adzaru a minister madalitso baloyi atafika kumene kuja basitu anakalandiridwa kuti ndi mgwanyaso pa gate paja mwayiona mgwanya kuti oyamba chinyengochitu oyamba ndi mgwanya yemweyo ah kuno kuti mwafiketi Ndiye kuti inuyo mulandire thandizo mwachangu, e, mupezeka zoti mungo, mungopereka 10,000 basi mwa- mwachanguchangu, ndiye kuti pamenepopo mukungopita direct kukakumana ndi dokotala. E, ah, iwo adza kuiona aa ayiayi ndidikirira nde anakakhala pa line pamene paja apatsa ndiye kuti nambala yawo akuti namba 200 chani kaya basitu nde anakhala pansi kumadikirira pang'ono-pang'ono kuyenda ndipotu akuti anafika nthawi imene imakwana 9 koloko komano mukudziwa zoti kuchipatala achoka koko nthawi yanji Achokakotu mmene nthawi imakwana 1 koloko nde mungathe kuwerenga pamenepo kuti no ndi ma hours ndithu kumathamangiranso mwina kaya ndi 4 ngati si 5 hours akudikilira iwowo kumeneko. Anyways anakalandira thandizo koma akuti zomwe zinachitika kumeneko amaona zoti no ati kunali patient wina Wathandizidwa ndi adokotala, watuluka, basi amadandaula, iyayi koma simunandithandize bwino iyayi, ineyo ndikuona ngati simunandithandize bwino. Ee, akuti dokotalatu yambanitu kumuyankhula pamene paja. Hii, ngati muli olemera nde osangochoka bwanji kunoku mupite mupite ku, ku Mwaiwathu. Ku Mwaiwathukotu ndi chipatala cha private chimene. Mupite ku Mwaiwathu mukalandire kumeneko mathandizo amene mukufuna kulandirawo. Sinanga mukuti ife sitikuthandizani bwino. Osangopita kumeneko bwanji ngati muziva ndalama chani chani kumuyankhula patient zimenezo iwo aja akutani akumva ma guy izizi ndi zimene zimachitika ndi ma guy amene mwakhala mukupitako kumeneko ku Bwaila eh kumakhala zofoira of course ndikupatsansoni ka experience kanga kofananabe ndi andunawa komano anazionera okha zimenezizi not only that anapezeka zonena kuti akutino kunali no tsopano no anthu kumadumphitsidwa no queue Eti nzere uja munthu wangofika kumene ali kumbuyo koma ndikumdumphitsa kukangokumana ndi dokotala direct chifukwa chonena kuti walipira chani K10000 ndekutitu iwowo kuti akuchita kuziona zimenezo zikutani zikuchitika nde apeze kuti yayi ayenda ndithu pamene paja mpakana kukafikano turn yawo yoti akakumane ndi dokotala kulowatu kokakumana ndi dokotala kuja nde kuti mu ujeni mu room mujatu mumapezeko zoti mmalo moti mukangopezeka iwowo ndi dokotala yekha kuti akamasuke kufotokoza vuto lomwe akumana nalo nde amakalowano anthu 10 10 amwene 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tiyeni lowani ndeti basi akalowe mmene muja number 1 ayambe no tsopano kufotokoza kwa dokotala ayi ayi inetu vuto langa msanawu chani zuli motere motere eh, nde basi dokotala azafunsa nanga pakuti pakuti bwanji nanga zakuti zakuti bwanji? ndeti ena onse aja akutani akumva zimenezo iwo aja ala izi sizimayenera ziziyenda chonchetu there should be rights to privacy pakuyenera pazikhala ndithu maufulu onena kuti munthu angathe kukhala ndi chinsinsi pamene akakumana ndi dotolo koma apapa chinsinsi chili patino munthu angamasuke bwanji okay zimayenda chonchi eti kenako yafika turn yawo ayamba kuwafunsa inu eh, bwanji vuto lanu ndi chani ah, ine mimba chani chani ah, malungo amenewo tamapitani akakuyezeni malungoko asanamalize nkomwe kufotokoza ah, awa akunditumiza kukayezedwa malungo olo kufotokoza sinamalize alipeza kale vutolo amapanga chao pasamene azimvesera bwinobwino madokotala olephera kuti adekhe kumvesera bwinobwino anyways zikuchitika zambiri kumeneko and adzionera okha kuti "Ah, kodi kunoko ndikumachitika zofoira chonchete basi tapeza kuti anyamuka basi kumabwererano kunyumba ndimene yaphulikano leroyi mu newspaper of course kumeneko sanapite ndi dzina lawo ndi ogwira ntchito kumeneko kulephera kunzindi kuzindikira nduna magaye kulephera kuzindikira nduna amene akuyang'anirani kulephera kumuzindikira Ah, magaye opusa kwambiri but anyways kudapezeka zoti anapita kumeneko wagula buku bukulo ndiyeti basi tikulembetsa dzina ndine martha banda chani chani eni ndimachoka kuja ndimachokera waka- wakandikole kwele 36 kaka wakandikole nku 36 koma nkhani imayenda choncho kumeneko basi kupezeka zoti pakano ka ukalandira thandizo pamene akadzionera okha kuti kodi ndekuti amalawiwa amakumana ndi zotere Ifeyo ngati nduna tingapitedi ku Mwayi Wathu kuja amanena kuja? Zipatala zodula, za private, tikalandira mathandizo bwinobwino chifukwa tikukalipira. Koma m'zipatala za bomazi kodi m'makhala zotere eti? Ayi taziona nde tingapangepo chani? Nkhani yake nditi? Ndi imeneyo. Anapita kumeneko cholinga choti akadzionere okha n'kuona kutino angapange zotani kuti mwina mwake asintheko ziwiri zitatu zomwe zingapangitse miyoyo ya Amalawi kuti mwina mwake izilongosokako nthawi imene apita kumeneko ku chipatala cha Bwaila kapena ndinene kuti zipatala za boma. Chifukwatu Bwaila ikungoyimira nde kuti zipatala za boma zonse mwaona? Zimene zachitika kumenekoko zimene aziona andunawo ndi zimene zimachitikira anthu akapita kukalandira mathandizo ku zipatala za boma. Kuli anthu amwano kwambiri eya. Ndakamba zonena kuti ndikhala ndikufotokozeranso ine zomwe zinandichitikiranso ine nditapita kumeneko. Of course sinapiteko kuti ndine amene ndimadwala koma ndimaperekeza no wina amene anadwala. Tinapitatu kumeneko ku Bwaila amwene, ku bottom komweko. Pamene akhala andunapo pamene anakhala apo, ife tinakhalaponso pamenepopo. Makiwu, he? Akuluakulu, kuti tikafike ponena kuti tikaonane ndi dotolo, sizimayendapo bwino yayi. Anthu amene anali kumbuyo amangolowerera. Zinafika pondibowa kwambiri mpakana inenso ndinangogwiritsanso ntchitonso kamphamvu kaja konena kuti basi kuka- kukam- dumpira basi dotolo chatsatsa eh, kukayankhulana naye atabwera nditi mpaka munthu uja analowa kupanda kuyankhulana naye fo sinalipira ina iliyonse ndangothyathyalika basi kuti tipezeka njira kolowera fo nanga sizimayenda bwino anthu amatidumpha nde ndinangopezeka kuti ndapanganso hijack nanenso kukam'bwandira dotoloyo basi kunyengerera nyengerera basi ino watani umwe ukathyali choncho tinapeze kuti munthu uja analandira mathandizo koma zomwe zimachitika mkati zinali zimene akunenazi tinapezeko zoti tinalimo anthu kaya timakwana kaya ndi 6 kaya ndekuti basi ino akufuna ndo tizifotokoza anso pano anthu ena osiyana adza akumva Ah, inenso ndinadabwa zimayenda bwanji kodi kuno kuti ili kenaka ala basi apapa mupite kwakuti kwakuti mukalandira thandizo of course inapezeka kuti tidalandirabe mathandizo amene timafunikirawo koma chifukwa choti panali kuthyathyalika ufanda kuti rumu ina iliyonse imene umapita umakapeza kuli anthu okha kuti ndiwe wozii ndiye kuti azingokulowerera anthu azingobwera ena kulowa kulandira thandizo kupita uyu ah, ndiye kuti uzitothyathyalika basi ino kuti dotolo azaziwa zoti ah, uyu ndiye ndi munthu othyathyalika sitingampondeponde atabwera ndimthandize ameneyo komano zochitika zake ndi zimenezi now sizoti ndi ife tonse amene tingathyathyalike kumene kuja kuli fanzi ina yomwe inoyo inangobadwa yaphee nde ti zingoponderezedwa kumangoponderezedwa sizimayenda bwino ku chipatala zimenezo amwene ukafikako each time ndaati kuona mizere imene imakhala kumenekoko inde kumakhala kuli anthu ochuluka komano ndeti masevisi aja samayendanso bwino madotolo aja pena akangotulukamo mmene muja apite kaya akapange zina uko muzingodikirira kumangodikirira komatu ndiye kuti dokotala nthawi ya ntchito akacheza kwina kwake amalize abwere azalowetseko anthu angapo kenako apange zosalongosoka olo mpang'ono pomwe magaye amene amakalandira mathandizo mu zipatala zimenezizi amalawi amakhala kuvutika kwambiri kuti alandire mathandizo now anduna akazionera okha kodi ino angapangeko zoti asintheko ziwiri zitatu kumene koko mm? ufanda kuti izi zinthu siziyendapotu Zipatalazo zikupangila opaleti zikugwira ntchito ndithu ndi misonkho ya Amalawi koma Amalawiwo eni ake amene akulipira kuti chipatalacho chiziyenda amene akuvutika kuti alandire mathandizo. Madotolowo akulipiridwa ndi misonkho ya anthu amene akuyenera alandire mathandizo koma ndekuti alandire mathandizo olipira madotolowo. Ayi ndithu koma kuzuzika kuzuzika kuzuzika muloweno tsopano ku ward ya azimayi maternity unit inu kumeneko kumene kumakhala ndekuti azimayi kukachira chani mwano uli ndi manesi kumenekoko zambirimbiri amwene chipwirikiti anthu amwano osati masewero ta inu munapitiranji kumeneko ngati mumaziwa kuti khalidwe lanu ndilonunkha chonchi osati munakasankha ntchito zinatu inu osati chani Osati ntchito zizoti ino zimafunikira anthu achifundo, anthu okoma mtima, anthu odekha. Ayi ndithu, anthu amwano, kuyankhula zamwano, kuyankhula zamwano. Enanso muziva iyayi, wa, wafatu chifukwa chonena kuti amangomuyang'aniratu, bwezi atamthandiza koma mpakana eh, umasewera pa WhatsApp nde mpakana munthu wafa patient. Zimachitika zimenezo. Of course, tikuziwa nyasi zambiri zimakhala zimachitika mmene momo. Sitiyankhula zambiri komano apapa anduna anayitha. Akutitu.